takana mathanyula nde inu mukuti bwa awo akuti bwa iwo akuti bwa tonse tikuti takana mathanyula inuyo mukuti bwanji awo akuti bwanji iwo akuti bwa tonse tikuti takana utchisi okwatirana amuna kapena akazi okhaokha dzana munabwera monong'ona kudzatinyengerera kuti mwabweranso ndi kaufulu kena kokwatirana amuna kapena akazi okhaokha mwina tingakakonde tinakuwuzani get out utchisi sitimapanga dzulo munabwera ndi anzathu odziyesa okha ozindikira kaya mumati mabungwe omenyera ufulu ufulu wa mimba zawo zacha agogo awo ndi acha akazi awo nkudzatiwuza kuti mwabwera nawo a mdziko lathu lomwe chipala chimodzi omwe akuvomereza zimenezi nafe tisaumitse mtima tinakuyankhani sife maliro a njoka musatitengere kokatiyesa koma mutipulumutse kuzakwaipa muvulala lero ngati sizinamveke mwabwera ndi kamzungu katanyamula chintuwitsa mbali inayi kumatiopseza mwati tikapanda kuvomera nyasi za ufuluzi anyamula chintuwitsa chake ndipo tikhaula tigona ndi njala ife tikuti basopu get out nyamukani inuyo kumenyerani ufuluyo ndi chintuwitsa chanu mudzipita musatitengere kokatiyesa inuyo mukuti bwanji awo akuti bwanji iwo akuti bwa tonse tikuti takana mathanyula tamveni amalawi akuyankhula kumisika mmaminibasi kumijigo kumababashopu uko akuti bwanji onse akuti mathanyula amawanyasa ngati makhololo a nkhumba ndithu monga bulu okakamizidwa ku mtsinje tafika koma madzi okha sitimwa madolo mbamba ngati mathanyula ali ufulu tonse amalawi tasankha kubwerera ku aigupto ku ukapolo ndithu zotiuza kuti nchilengedwe chanu kukhala ndi chilakolako pa mamuna kapena mkazi mzanu kwa mtu wa galu tatemetsa nkhwangwa pa mwala toto mbwerera zanu tadzimva utsiru wanu tauona makani anu atikwiyitsa Taunika chilichonse choyenera kuunikidwa tapeza kuti ndi mbwerera. Sitingavomere ife kuti ndevu ndi ndevu zipsopsonana mwikho. Sitingalulutire lipisitiki ndi lipisitiki akupsopsonana malawulo. Mukauzane kuzipinda kwanu kokambiranako takana mbwerera. Si inu kodi munabwera padzana kudzatiuza titsatire demokalase ulamuliro wa chigulu. Lero chigulu chikuyankhula chikuti takana mathanyula. Ana mmwe nkuti chichi werewa akuti chichi wawojo akuti chichi wosope tukanile mathanyula sono imwe mukuti uli awa akuti uli iwo akuti uli ise tonse tikuti takana mathanyula choyamba mathanyula ndi tchimo lomwe yehova mphambe ngwazi chothamisi chilengathambo osaodzera madalamadala kumtunda adana nalo koopsa ndipo amatha kulanga ndi osachita nawo omwe bola ngati ali mdzikolo nde mumabwera ndi timfundo tanu topoyira ati bwanji inuyonso mumachimwa kuba kugona ndi akazi kaya amuna osakhala anu kutamba mkati koma ndi liti lomwe munamva kuti kutamba kwathu tikufuna kukhale ufulu tikuti ndi liti lomwe munamva kuti umbava ndi uhule wathu tikufuna uvomerezedwe ngati ufulu ndi liti tikuti lomwe munamva kuti tikufuna ufulu woyankhula miseche shut up tonse takana mathanyula chachiwiri mathanyula amatsutsana ndi chikhalidwe cha chimalawi komanso cha umunthu ndi china chimayimika mkono Ati chikhalidwe chake chiti? Azimayi athu akumavala ma legging'iwa si chikhalidwe chathu. Tilibe chikhalidwe cha chimalawi ife osatinamiza. Kodi ngati tilibe chikhalidwe chathu, unduna wa chikhalidwe timakhala nawo ngwa chikhalidwe chakuti kapena ku Djibouti? Foolish. Tonse takana mathanyula. Chachitatu mathanyula ali ndi kuthekera kothesa mtundu wa anthu a mdziko lathu poti ana samabadwa mmenemo. Nde cha mathanyula china chimafunsa mtundu utha bwanji? Oti ena adzikwatirabe amuna kapena akazi nkuberekabe ana. kupusa basi ndani azikuberekera ana kuti udzikapanga nawo mathanyula shupit tonse takana mathanyula nde akumadzakhalanso ndi timfundo tina ati zochitika pakati pa anthu akuluakulu oti agwirizana kuchipinda zitayeni sizikukhudzani chani bwanji mchemwali akagona ndi mchimwene wake ngakhale ali akulu timamanga pachifukwa chomwechinso zitikhudza ndipo awa timanga akawamasula timanganso tikangomva amasulidwanso apolisi athu akawamanganso kungomva mphekesera zoti akutuluka ife kuwadikira panja nkuwamanganso njinga sayimbira belu pakaliyala malawi asiyireni amalawi apange okha malamulo nde kwa inu amabungwe omenyera ufulu wa mimba zanu Amene mukumatuma anthu kuti aziyesa zida dziwani muwapwetekesa ndipo basopu osamatiputa dala kumatiponda zala potiona ofatsa kufatsa sikumbwambwana titha kumenya mambama timachitira dala poyesa pokambirana timvana koma inu mwati zokambirana aa kumatiopseza chithandizo tilanda uku mukukisana pambalanganda koma atumwi asamale anthu akutoperani mafana ulendo wina sadzakupitisansoni ku polisi ata adzangokuthyolani mphafa